Éire agus an Bhriotáin. Alba. agus Manainn.

Ba aisteach na rudaí a thit amach in Éirinn fadó. D'imigh daoine gan tásc ná tuairisc, chan éin i rith na hoíche agus nuair a bhí gach rud socair suaimhneach, d'éirigh arrachtaigh amach as an locha uaireanta. Aisteach, ní raibh daoine sábháilte in Éirinn fadó. Tharla lá go raibh Caoilte agus Cas Corach ag caint faoi na rudaí mí-ámharacha a thit amach dóibh féin. Faraor, tá mé i bponc arís, arsa Cas Corach. Nach millteanach an áit í Éire faoi láthair, arsa Caoilte agus a cheann á chroitheadh aige. Ní chreidfeá é, ach tá duine éigin do mo chiapadh, arsa Cas Corach go ciúin faiteach. Tá siad do mo chiapadh. Tá sin, agus inseoidh mé mo scéal dhuit. Bhí cuma chloíte air agus a dhá lámh ag sileadh lena thaobh. Tá a fhios agat cá bhfuil Uaimh Cruachan. Sin an áit a bhfuil mo chuid caorach agam agus gach bliain tig na mic tíre amach as an uaimh chun iad a mharú. Trí mhac tíre baineanna, sula mbíonn a fhios agam cá bhfuilim bíonn mo chuid caorach maraithe acu agus iad imithe slán ar ais san uaimh. Ó, ba bhreá liom díoltas a fháil ar na deamhain sin. Cén eolas atá agat fúthu? An aithneofá arís iad dá bhfeictheá iad? arsa Caoilte. Nach cinnte go n-aithneoinn iníonacha iad le Airiteach an duine deireanach de chomhluadar an bhróin. Tá a iníonacha díreach cosúil leis féin. Tá mé cráite ar fad acu, a d'fhreagair Cas Corach. Bhí a mhéara ag fáisceadh ar uillinneacha na cathaoireach le méid an fhuatha a bhí aige do na mic tíre a reab a thréad. Chomh luath is a dhéantar mic tíre As an triúr iníon seó réabann siad an tír. Bhí Cas Corach trína chéile, níl trua acu do dhuine ná d'ainmhí, seachas dream amháin. Agus cén dream iad sin? arsa Caoilte. Má fheiceann siad cruitire nó cláirseoir Bíonn gach rud i gceart, ach ní rachaidh siad i ngar do dhuine ar bith eile. Cá dtéann na hiníonacha seo sa ló? Go barr Charn Bricre, a d'fhreagair Cas Corach. Cén fáth mar sin nach dtéann tú ann amárach agus do chláirseach a sheinm? arsa Caoilte leis. Rinne Cas Corach mar a moladh dó. Léim sé as a leaba le héirí gréine agus suas leis láithreach go Carn Bricre. Sheinn sé a chláirseach ó mhaidin go hoíche. Dhruid iníonacha Airitigh leis de réir a chéile agus luigh siad os a chomhair agus iad faoi dhraíocht ag ceol na cláirsí. Ach d'éalaigh na mic tíre le solas an lae sula raibh deis ag Cas Corach iad a ionsaí. Ba mhór an díomá a bhí ar Chas Corach. D'inis sé a scéal go díomách do Chaoilte. Gabh ar ais ansin ar maidin, arsa Caoilte. Beir leat roinnt saighdiúirí agus folaigh ar fud an tsléibhe iad. Nuair a thagann iníonacha Airitigh amach abair leo gur binne an ceol do chluasa daonna ná don mac tíre. Ba chóir go meallfadh sé sin iad chun a gcruth a athrú. Is fusa cailíní a mharú na tíre ná trí mhac tíre. Chomh luath is a d'éirigh an ghrian ar maidin dhreap Cas Corach Carn Bricre agus chuir sé a chuid fear i bhfolach faoi thomanna aitinn agus faoi charraigeacha móra ar fud an tsléibhe. Bhí Caoilte féin i measc na saighdiúirí a tháinig leis agus d'fholaigh seisean é féin i bhfothrach botháin. An mbeadh na mac tíre ar ais? Bhí siad ar ais, an triúr acu. Luigh siad ar a suaimhneas agus éisteacht leis an cheol binn. Leag mac tíre amháin acu a cheann ar a lapaí. Bheannaigh Cas Corach dóibh.

phléigh siad an moladh ar feadh i bhfad. De réir a chéile bhain siad díobh a gcraiceann gruagach dubh agus bhain siad níos mó taitnimh ná riamh as na hamhráin bhrónacha. Chomh luath is a bhí an triúr ban óg ina luí taobh le taobh, ag éisteacht go sámh leis an cheol, D'éirigh Caoilte as an áit folaigh. Chuir sé a shleá ghéar lonrach i bhfearas agus d'aimsigh sé ar na cailíní. Chuaigh an tsleá tríd an aer ar luas lasrach. Tholg sé an chéad chailín agus an dara cailín ansin. gur chuaigh tríd an tríú cailín agus gur fhág an triúr ag lúbadh agus ag casadh ar nós píosaí feola ar bhior os cionn tine. Bhain Cas Corach na cloigne díobh ceann ar cheann. Thit na cloigne le fána an tsléibhe agus níor cuireadh isteach ar Chas Corach ná ar chaoirigh níos mó, agus is mar sin a fuair Gleann na Mac Tíre a ainm. An gleann atá ar an taobh ó thuaidh de Charn Bricre in Éirinn. So that.

Caoilte agus a chláirseach and his harp, the word for harp in Irish is cláirseach, cláirseach, cláirseach, Caoilte agus a chláirseach I believe this is Caoilte or Cas Corach, mar, Cas Corach, gabh mo leithscéal, ceapaim go bhfuil sé Cas Corach mar Yes. Tá Cas Corach agus a chláirseach ceol a sheinm leis na mac tíre. Cas Corach so I got them mixed up. I hope you enjoyed tonight's story time. Scéalta as Gaeilge.